igbo mma mma nụ izuogu na iheme kwezuo nụ ndebe anyị ụmụ afefe perikom nwata to nna ngada nna ya oche anụ tunu ndebe anyị na ọ na-eme oke ekwe kụọ n'obodo obodo aṅama ntị ndị mmadụ ajụghị ya na akụ maka gịnị ka ekwekwa akụrụ maka na ọ na-eme ekwe kụcha ama agbaa igbo mụrụ nze mụọ ọzọ gere m ntị n'ọnụ ka m kọọrọ unu akọ na akọ ka eji agba ama were ya na-amụta ihe ọkwa n'ebe nna m na-akọrọ m akọ ka esi awụ mbụba n'elu ụwa ka ọ nọ wee gwa m na a na-agba mbụba agba na anaghị aza mbụba n'ọnụ nna m na-eme ka o doo m anya na ije mbụba ụkwụ egbo mbọ na obodo ma ọ bụ na o torughị ịgba mbụba ndị gbara mbụba ruo were ya ka akọ ka esi agba mbụba n'eziokwu eziokwu igbo mụrụ nze mụọ ọzọ ọkwa n'ọnọdụ ịgba mbụba ya na ịza mbụba n'obodo ka nwata dibịa sị na ya ji akwa ọkụkọ wee tiwe akị na n'ọba nke anyị na-amaghị mgbe o mere nke ahụ n'obodo ji wee niwe ebune mmụọ n'ọnọdụ dike ndikerere na-ekwu na onye dike n'obodo na ya bịa tọrọ ya wụ ebune ka ya were 5 million naira n'ahịa aka n'ihi na ya dibịa nwere ọgwụ nwee ego ndị be anyị ọkwanụ ya ihe ịma aka ya nwata dibịa tinyere ka m hụrụ wee cheta okwu nna m gwara m na dike nọ na mba aba mba ọgụ na-ajụ na oruoro ya na onye n'obodo na ya bụrụkwa n'obi n'ụbọchị a mụrụ dike na mba ka a mụrụ ibe ya nna m na-eme ka o doo m anya na ihe dịkwa n'ichewe obodo amụrụ ya ya na aha onye na-aza nna m na-agwa m n'eziokwu eziokwu na mbụba a na-agba agba n'elu ụwa na ọkwa ọ dị ka ọ dị ya pụta mgbe ọ dị ka ọ dị ya ama agbaa ya ọ dị ka ọ dị gbawa ahịa ọ dị ka ọ dị amagoro o ji eme dike nọ n'obodo ọ dị ya ka enweghị ọ dị ka ọ dị ya ma o jee na mba ọ hụ ndị ka ya ike n'eziokwu eziokwu igbo mụrụ nze mụọ ọzọ ọ na-eme na ana ama atụ ụtụrụ ọhụrụ dịka ọ dị n'oru omeghe ụzọ omeghe ọnwa ya ụbọchị akara aka maka ịtọ ebune mmụọ wee ruo ya ka m nọ wee cheta na nna m gwara m agwa na zugbezu anụ m na ụwa n'oke osisi na ihe ukwu na-eme ụbọchị ahịa ukwu o ji emezu oke ahụ eri udene wee tọtuo ngụga mmụọ na enunu ndebe anyị obodo tere aka nwere ndị ọ dị nso ọkwa n'ihi ya ka ndị dị ike n'obodo ndị nwere ohere na ya wụ oke ụbọchị ji wee were ọsọ were ije gbarajere na anụ ọba ebe mpịtị ya aghụrị agụ anya na nnu ndebe anyị nna m gwara m na agba akara akawa isi ka eji ekwu ya nna m na-eme ka o doo m anya na agha akara aka anaghị eri nwa ngwọrọ mgbe o ji ruo ibido tọwa ya wụ ebune mmụọ nwata ka na-akpa akwụkwọ mgbọrọgwụ na-awụbeghị dibịa apprentice na-awụbeghị oga pụta tọrọ ebune onye nwa sị na ọ wụ dibịa niwere n'obodo na-eme ka o doo ya wụ onye anya na-eji amansi were eniwe ebune mmụọ na amansi dị ka ọgwụ mana amansi awụghị ọgwụ chaa chaa eziokwu eziokwu ndebe anyị ọkwanụ ya wụ ihe dị ebube nwatakịrị mere na ọgbọ ọha ka ndị akpa obi hụrụ wee kụwa ya wụ nwa ihe na-ekwu na ya wụ nwata awụọ na dike tiwere ebune na ala igbo mụrụ nze mụọ ọzọ ọkwa na ihe a na-eti ya wụ nwata ka m hụrụ wee cheta okwu nna m gwara m na ebe a na-egbu mkpi na ihu anaghị adị ebune mma wee were ọnụ m jụweke na ajụjụ ka m mara ihe ya wụ nwata mere ebe o siri mejọ na ya wụ ịtọ ebune eji akụbe ya ihe igbo mụrụ nze mụọ ọzọ ebe m na-aṅa ntị ka m nọzi na-anụ ka ya nwata dibịa niwere ebune mmụọ na-ekwu na ya wụ nwa atọghị ebune na usoro ya si wee tinye ya ọ na-ekwu n'ezie na ya kwuru na onye ọ naghị atọ ya wụ ebune na ọ ya enye ebune iwu ọ rịtuo na tebụl ebe edowere ya m wee sị ka m jụkene gị nwa wụ akwa ọkụkọ tiwara akị mgbe ị na-eniwe ebune a i nyere ebune iwu ọ rịgoro na tebụl ka ọkwa aka ka unu ji wee kugoo ya ndị be anyị n'eziokwu eziokwu ebe ọ wụ na aka ka eji wee kugoo ebune ahụ ọ rịgoro na tebụl ọkwa aka ka a ya-eji wee kutuo ya nna m gwara m na ọ ka diochi siri rịa nkwụ ka o si arịtu anaghị eji ete rịchaa enu gbara aka matuo amatuo n'eziokwu eziokwu ndị be anyị gedo m ntị n'ọnụ akwa ọkụkọ tiwara akị ghụchaa ntị gị ka m gwa gị nke bụ ezie nna m gwara m na ụzụ ọwụna na-amaghị akpụ ogene ya newe egbe anya n'ọdụ ọ wụrụ na ịmaghị ka esi eniwe ebune ịma ihe wetọ ya ebune mmụọ ị jụkene anyị nwa nne anyị na-esu ogiri ka anyị gosi gị iji anya kpọrọ na eziokwu eziokwu akwa ọkụkọ tiwara akị na-anọ ọba ghụchaa ntị gị ịtọ ebune ọ dịkwana ka egwu surugede ya wụ egwu wụ egwu mmụọ na eziokwu eziokwu nwa m gedo ntị ka m kọrọ gị akụkọ ịtọ ebune dị ka ọgụ anaghị achọ ọgụ mma gbakọta gbakọta dị na ịtọ ebune awụkwaha ya wụ isi mgba na onye jidere wụ isi ebe ọ wụ na nwa jidere ebune n'ihu ọha kpunye ebune ka ọ pụ wee wee kụba ya ihe o doona obodo anya na ọ tọrọ ebune ka esi atọ ebune n'ana Igbo n'ihi esi were ihe ruoro ya nye ya n'ihi na ahụ ihe dike mere n'obodo anaa dike aka ọ na-eme enenia nwata anya eke ya ọkpọ ma mmadụ anaghị awọ nwata n'anụ o gburu akwa ọkụkọ werekene ebune na ego ruoro nwa nyekene ya n'eziokwu eziokwu ndị be anyị nna m gwakwara m na omenana na-ebu eke ọkwana ihe a ka m ji agwa akwa ọkụkọ tiwara akị na-anọ ọba na ọ sị na ya ekweghị enye nwa ebune ruoro ya na ya enye nwata ya wụ ego ruoro ya na eziokwu eziokwu ya buru n'obi na mgbe emene jide ụgwọ na mgbe ma mgbe emene na ọ ya akwụ ya ụgwọ o ji maka na ọ tara amụ ebune ji ibi ụgwọ ma ya wụ ụgwọ nọkarịa ọdụ ọ waa dike n'afa maka na ihe mmụọ ka a na-eme mmụọ na mmadụ mana o ji ya wụ nwa ụgwọ n'eziokwu eziokwu ndị be anyị gedonụ m ntị n'ọnụ akwa ọkụkọ tiwara akị na-anọ ọba ghụchaa ntị ka m gwa gị nke bụ eziokwu ndị be anyị okwu a na-asọ anya bụ ọkwụ n'ihu ekwuo ya akwa ọkụkọ o doro m anya dokwa gịnwa na onwe gị anya na ijiha ọgwụ ma ya họzie nke eji eniwe ebune n'obodo ọkwana ihe a ka m ji agwa gị eziokwu eziokwu na ihe iji biri n'ọkwa na amansi ka ọwụ na nna m gwara m na amansi yiri ọgwụ mana amansi awụghị ọgwụ n'eziokwu eziokwu nna m na-emekwe ka o doo m anya na amansi na-atụkwa dike na ana na ọgbọ ọgụ na-asị gị akwa ọkụkọ wepụ gị wepụkene aka na amansi ugwu gị wee dịrị gị eziokwu eziokwu ndị be anyị gedonụ m ntị n'ọnụ igbo mụrụ nze mụọ ọzọ nna m gwara m na anaghị eji ebuka m ibu anyụ ikpo nsị akwa ọkụkọ tiwara akị na-anọ ọba ghụchakwa ntị gị o doro gị anya dokwe mụnwa anya na ị naghị anụ ihe mgbọrọgwụ na mkpa akwụkwọ na-ekwu n'ime ọhịa na eziokwu eziokwu na ị wụ dibịa ọdịnala na ike ị na-akpa akpa wụ obere ike ị natara na otu abara aba ma ndị be anyị o dokwara anyị anya na ihe otu a na-aba aba n'ọkwa na weta isi were isi ihe dị na ya na-agwazi gị akwa gụchaa ntị ka arụbara gị bi m n'ime gbara gị afa na ahụrụ m ka ndị otu gị a kwụpụrụ gị n'ọkụ gbanyụọ maikrofon obodo ji anụ onu gị ewere flag gị nye onye ọzọ ọ wụrụ ka i siri zụọ ka ahịa na-aka ahịa a na-ajụzi m akwa ọka ọka n'ozikwe na ya anaghị anụ onu ya ọ na-akpụkwere ngwa na eziokwu eziokwu akwa nwa onye ọba gụchaa ntị ka m kọọrọ gị akụkọ agwabugo m gị na ọ na-eme onye gbawa mbụba ma o toruhu mbụba n'obodo ndị gbara mbara ewere aka akọ ka o si agba mbụba Akwa nwa onye ọba o doo gị anya n'ihe a mere ugbu a na i torubeghị ịgba mbụba n'obodo n'ọkwa n'ọnụ ka iji egbu ọjị na-asị gị rikpuo n'okiriko gị n'eziokwu eziokwu ka m ghara ịgba ama mba maka na nwa ara agba asụghị nsụsụ ọgba ama mba n'ezie n'eziokwu eziokwu igbo mụrụ nze mụọ ọzọ gụchaa anụ ntị unu ka m kọrọ unu akụkọ nna m gwara m n'ezie na ọgwụ wụ ihe aka mere ka ọ wụ ọ na-agwa m na ihe aka mere nwere ike ịgharịpụ dike na ọgbọ ọgụ ọkwa n'ihi ya ka m ji agwa ndị a na-etu ọnụ ọgwụ n'obodo na unu wezanata aka n'iru unu na eziokwu eziokwu na dibịa gwọrọ ọzọ na ọzọ gburu dibịa ka ịma nke a ịma nke ọzọ ike dị n'ịgha n'ịgha obuji egbu ọgwụ n'obodo onye ọbụla zukenụ ike na chi ka dibịa agwọ ọgwụ n'eziokwu eziokwu nde be anyị gere m ntị n'onu igbo mụrụ nze mụọ ọzọ weta ntị ka m kọọrọ unu akụkọ nna m gwara m n'eziokwu eziokwu na ọ na-eme ọgwụ dike tụkwasara obi ghacha ya na ọgbọ ọgụ ya wụ dike achọba ihe ọ ga-aghọdo aka wee hichaa ihere juru ya anya igbo mụrụ nze mụọ ọzọ ọkwa n'ihi ya ka ọgwụ akwa ọkụkọ tụkwasara obi wee n'iwe ebune mmụọ ji wee ghacha ya na ọgbọ ozuzu n'ezie ọ ga-adozi aka ka o were ndị izuọgụ na iheme we onye wee hichaa ihere juru ya anya ọ na-ekwu na ebune atọrọ na ndị izuọgụ mgbe gboo na ọ film ka ejiri ya act na o meghị eme wee na-ajụ gị akwa nwa onye ọba kedu ikene mgbe a mụrụ gị iji akọ akụkọ ka esi tọọ ebune mgbe gboo na izuọgụ na iheme ọ dị ka ndị okorobịa ji ọja agba afọ ebe gburu pụnataba na eziokwu eziokwu nde be anyị gụchaa anụ ntị unu nna m gwara m na mmadụ anaghị agụ arọ tọrọ ya nna m na-eme ka o doo m anya na akụkọ ọwụna karịrị mmadụ na ọ wụ ya okenye na-agwa gị akwa n'ezie na i siwe ike na agụgọ jee jụkene nna gị maka na o doro m anya na nna gị ka ya awụ nwata mgbe a tọrọ ebune na ana izuọgụ na iheme ghe onye igbo mụrụ nze mụọ ọzọ ebe a na-eje te ha aka ebe nọ eje adịghị n'oru akwa ọkụkọ tiwara akị ọ dịwakwara gị ka atọ ha ebule n'ezie i jee jụkere mmadụ dị ka ọkụka nwa ọrịwa ọzọ na be ndị mmụọ ka esiri tọọ ebule ma ọkwa na-ejiwa akwara ọgụ ụkpọdo akpụ enyi ka esiri tọọ ebule na be mmụọ na-agwa gị n'ezie na anyị ekwe na ndị tọrọ ebule anwụchaana a na-ekwu na ha wụ ndị dike wụzi ndị ụjọ n'obodo anyị ekwekwenụ maka na ojukwu jere agha Biafra anwụọna ekwuo na ojukwu ejeghị agha na onye ụjọ ka ọ wụ nwata mechie ọnụ n'eziokwu eziokwu ndị be anyị ghụchaanụ ntị unu ka m kọọrọ unu akụkọ o dogwo m anya na onye ọwụna gbawara ara ọgwụ ma ọ wụ ara dike n'ala Igbo ma ọ wụ na ọ kpụbeghị ana izuọgụ na ihe emeghị onye aha ịma na arịa ka nọ n'ụlọ na arịa apụtabeghị ahịa igbo mụrụ nze mụọ ọzọ ọkwa n'ihi na izuọgụ na iheme wụ obodo mụrụ mbụba mụọ dike obodo nwere mmadụ nwee ego ka eji kpụrụ anyị n'ọnụ n'ihe gbasara mgbọrọgwụ mana asị m na ụwa m ụwa asaa na anyị ma wụọ ndị izuọgụ ma gịwa akwa ọkụkọ tiwara akị n'ana ọba gedo m ntị n'ọnụ ka m kọọrọ gị akụkọ nna m gwara m na ọ na-eme nwata rie oke ọkpa gbara aha ọhụụ ezeka udene ọ rọbe ya anya o rie ezeka udene hụ ogwumagana ọ rọbe ya anya ma o rie ya na ogwumagana uberube a na-eberi ihe ọkwa n'ihe ka m ji na-agwa gị na ị ghọrọkwa ara amansi ị na-aghọ bata n'izuọgụ na ihe emeghị onye egosi gị na mmiri ọkụ na-egbu mbe n'eziokwu eziokwu akwa nwa onye ọba ị sị na ị wụ ppp power pass power mana ka m mee ka o doo gị anya nsịkọ ya echi eze wụkwa n'obere mmiri mgbe ọwụna ọ bara osimiri mmiri erie ya agbakwana ụkwụ n'ana izuọgụ na ihe emeghị onye i siwekwa agụgọ pụta na nkwọ achị kwuo na ị wụ dike ka ihe ike mee gị n'obodo na ukori ọcha na-abụ n'eziokwu eziokwu igbo mụrụ nze mụọ ọzọ ghụchaanụ ntị unu ka m kọọrọ unu akụkọ nke wụ ezie ka m na-agwakwa unu na anazikwagha atọ ebune n'ana izuọgụ na ihe emeghị onye ugbu a na eziokwu eziokwu nde be anyị obodo emepegwo anya n'ihi ihe ike na-eme n'obodo ma atọcha ebune mgbe gboo ọkwa n'ihe mere ya na anazi atọ ebune ugbu a mana ihe agụ ji eme ire ka dịkwa ya na mbọ na eziokwu onye siwe agụgọ ọ bịa hụ n'anya igbo mụrụ nze mụọ ọzọ izuọgụ na iheme dịkwanụ ike ma dị ebube agwa na ha si ire nna ya asa mana anyị anaghị eme mkpọtụ aha anyị wụ onye achọsina m ọkwa n'ihe ka m ji na-agwa ndị ofeke dibịa ndị ọdịka dibịa ndị nwata dibịa na-amaghị ihe wụ mgbọrọgwụ na-amaghị ihe wụ mkpa akwụkwọ jere nata ncha ncha ike na otu abara aba were bata obodo na-ebu amansi ana m asị unu unu hiekwa aka n'anya na ọdịnala na-ebu eke onye sị chi ya egbuna ya ka ya egbuna ya onye ahụ ejikwana aka ya were gbuo onwe ya n'obodo Woo! n'eziokwu eziokwu igbo mụrụ nze mụọ ọzọ ọtụtụ okwu anaghị adị n'ụka mgbe nna m gwara m na ofu mkpụrụ okwu na o zuonara onye ma ihe ọkwa n'ihe ka m ji na-agwa nke nwanụ sị na ya ji akwa wee tiwe akị n'ana ọba dododo na ọ mara asụ ya sụọ n'ikwe ma ọ maha asụ ya sụọ na apata ya ọkwa nọ n'obodo na-agụ ụbọchị ọwụna agbacha ọsọ anyị agụọ maịlị n'eziokwu eziokwu nde be anyị mụ na okoro ọzọ ji ọzọ enwere m ọgbakọ ndị ọgbanje n'ime osimiri anyị ma bịa ka nnawa kene ọ dị ka dibịa okorobịa ji ọja gbara n'aka na-akpọ mmọnwụ ndị nwoke bịa bụrụ ekwe ha